kpọrọ m nza ahụ ọ sị m na nna nna ha mere dibịa mana o were oke arọbụ n'agụ nwoke mere dibịa na-ewe arọbụ n'agụ kịta bụ nwere nwaanyị na-achị ya na-ewe arọbụ n'agụ mgbe izu nwoke na-ewe arọbụ na arọbụ n'agụ bụ nwanne ọgwụ ọ ya na-eme ihe ọgwụ o ji akpara ibobo ọ na-adị n'agụ eji ọkụ ite ọkụ na ite ọnụ udu pakịrị ite na ọkụ ka eji edozikarị arọbụnagụ andonze arọbụnagụ bụ oke arụsị ke mmadụ na-ejewe nta gbute ya ọ sị arọbụnagụ mee o nwe mmadụ ya emesi arọbụ n'agụ arọbụ n'agụ bụ oke arụsị ụfọ mmadụ onye nwe- onye mere arọbụ wadịbe onye mere arọbụ n'agụ anaghị anaghị anaghị agwọ anaghị eme arụsị abaezi o nwere mgbe omenala bụ omenala o nwere onye ya eje ndị ya eme arụsị dịka arụsị bịara be ha emechakwa arụsị ahụ oke dibịa mere were oke arọbụ n'agụ na-eje egbochi arọ mm, arụsị abaezi arụsị abaezi ahụ bụ ka arụsị ahụ ghara ichetakwa azụ for the family arọbụ n'agụ bụ odogwu arọbụ n'agụ ọ ka bụ oke ọgwụ kụna a na-achụ anyanwụ na agbara anyanwụ na agbara bụ na-eche arụsị anyanwụ na agbara bụ arụsị ọha niile Mm. arụsị na-enweghị anyanwụ na agbara mana ọ bụghị nnukwu arụsị ma anyanwụ na agbara bụ arụsị ịbịakwa sị ya akpụ akpụ arụsị akpụ arụsị bụ polisi polisi arụsị akpụ ahụ na-eji ejide mmadụ agba mmadụ eme mmadụ ọlọkpa ndị yoruba na-eke ọlọkpa ọ akpụ akpụ arụsị bụ polisi arụsị mana ụfọdụ amaghakwa a sị akpụ agwụ agwụ were akpụ bụ polisi agwụ bụ o were ịghọtago Mm. ọ akpụ arụsị bụ polisi arụsị ewere arọbụnagụ bụ oke aka arọbụnagụ iwe ọwụ ya arọbụnagụ bịara arọbụnagụ m bịa mkpụtara ya ebunu ha emegoro m ihe Mm. arọbụnagụ m bịa chi mkpụtara ya ebunu ha emegoro m ihe ka arọbụnagụ bụ ọgwụ iweghekwa arọbụnagụ ọ ụmụaka ka nwanne mgbe dibịa atakwa eje were ite doo achị arọbụnagụ bụ oke arụsị arọbụnagụ mgbe eji akọ nshị ndị na-akọ nshị Mm. ọ na arọbụnagụ eme ya wụ arụsị "Ah, arọbụnagụ mee ya nọkwa ohe ya ohe ọm o nwere o nwere mbanụ ọ bụrọ sọ ndị dibịa nwoke ọbụla were agwụ were arọbụnagụ onye ọbụla were agwụ ka onye a na-asị na onye ọbụla were chi onye ọbụla were chi onye ụwa bụ chi onye ọbụla were chi onye ọbụla were arọbụnagụ ọ bụrọ sọ ndị dibịa ewere m arọbụnagụ before m rụwadị dibịa nọọ na ịma dibịa m bụ dibịa na adị m ntu uye a- ya a mụrụ m ejima ejima mgbe a na-egbu ejima mgbe a mụrụ anyị ejima m fụta e kuru jewe Udi n'Udi hospital Udi bụ mbe ndị ọcha nọ isi m afụta ndị ọzọ afụta for 10 days before ishi m afụta and abụ m dada according to my mother ọ sị na mgbe chi na-efokwa a na-atụkwụya m ego ayọrọ n'isi m a na-abịa atụkwụya m megide megide ọ dibịa bịaziri saa m ahụ saa mama m ahụ saa m ahụ Mm. na wee mụọ m so emegide papa m mere m arọbụnagụ mgbe m dị 2 years gochiwekwa m arọ na dibịa maka mgbe ahụ bụ ị mụrụ nwa gị na ihe ị na-eme ị na-ezu oshi nwa gị a na-ezu oshi na-egbu ma nwa gị na-egbu mmadụ ajọ gochiwe nọ na ị mara ọnachiri ọ na-esi na chi anaghị agochite Mm. so arọbụnagụ bụ ọgwụ ọ bụghị sọ dibịa na-ewe arọbụnagụ onye ọbụla na-ewe arọbụnagụ mana o nwe ndị na-ekwu na ndị na-enwe arọbụnagụ bụ ndị na-agwọ oke ọgwụ ọ bụrọ ya ọ bụrọ ndị na-agwọ oke ọgwụ na-ewe arọbụnagụ onye ọbụla were arọbụnagụ everybody were arọbụnagụ ee ọ na ọ nọkwa ka i mekwara bed ị rahụ ọ ka i mekwara arọbụnagụ ị sọwara nsọ ị wụ na some ndị dibịa ba- dibịa ibe anyị ada asọ nsọ some ndị na-aga arụsị ada asọ nsọ a na-eri ihe enye ha ahụ onye ji nsọ arụsị na onye na-aga anụ ada eri ihe n'ọha nwunye m erinugo m nri n'ọha o nwere mgbe m na-eri ihe eshiri na benechi ọ benechi chi nwale na ebe ya abụghị m ga na-eri ihe eshiri that is why a na-ada kochokochokochoko ma na-ekiri ya nwa obere ya mmetụ ihe ya n'ọnụ mgbe netara ya ụmụaka adị m eri ya no adị m ara na hotel mgbe eruo eje ya na mmadụ ahụ karịa ta chọọ m onye ya arahụ be adị m eri nri outside adị m eri nri hotel ka na ụmụ gara biscuit m na-ata ha na-amachi m ma bread na ọmụ ya na-arụ m erizina mụ na ha na semovita ha shị m erizina semovita ihe m ga na-eri bụ ihu nri ji ji ọka mụ na ha ka na-azọ Mm. so ọ nsọ i yere owo gị ha esoro m eri ya nsọ i yere owo gị ha esoro m eri ya ihe ị dokwara owo gị nsọ ị wụ na some ndị na-aga arụshị na arụ ya mmadụ mana Benechi chọrọ igbu m mgbe anyị- ozugbo three months m sere aka nwa m chọrọ ịnụ before m jee Holland onye ọ- ọ- onye Ọhaọzara mụ na aja abụọ m were ego ya ọ ma ebe m bi maka nnatawa ọ ma ebe m bi o jesie n'ụtụtụ mụ na amekọọ n'abalị Benechi kụọ m ngwụrọ m raru ya mmadụ atụrụ m ọkụkọ n'ibo n'ụzọ tụọ nụ n'ọnụ n'ọnọchi na ya gbasara oge nwa nyere m ego ebule iji bịa gbuo that is why my men mmadụ achụwa mmadụ ayụkwana ma ma na-eje dịka ụmụmba nje ele ihu m na ụmụmba bụ owere ihe m bịara igoro ọ bụrụ ma bịa tupu ewu ma dị mba ọ nso idoro owo ọkwa na nso idoro owo bụ ọrụ bụ na agụghị a na-ere ọgwụ ha na-ere Nke a. o nwere arụsị dị m n'ezi Hmm. iru ebe arụsị a dị ọkwa ị ma na udene adịrọzi kịta mana iru ebe arụsị a dị ọ gburu gba ọkaba ezi nwa udene eruo 50 dịrị ebe a ma ruo echi duto nwoke na-agọ na-eji nsọ nwoke na-agọ na-eji nsọ Mm. ihu nwanne ya na ọ nwere ihe m ji eme n'ụzọ mechie n'ọzọ udene bịara mana onye udene jiri bịa bụ nwa mma na ọ yọrọ far back bọchị amụra udene bịara onye agboo mana Mm. bọchị amụra udene bịara o nwerekwa ihe ọ bịara egburu chi ya ebiri wetara agwa udene bịa ka o kwara udene ebe na-eji nọ mana ọ ndị a nwanne na ha na-agọ awa ha nsọ ha na-eji ụfọdụ before like likewise ụbọchị nwa m jere ebe ahụ ofu sị m bịa gbuoro ya ọkụkọ m sị ya ndị emechiri ma ya nwanyị jebe egbu ọkụkọ ọ sị m na ọ bụghị ihe ya na-eche iche m sị ya na ọ bụghị nsọ arụsị bụ nsọ arụsị bụ na onye nwa na-agọrọ ya ihe na ọ bụrụ arụsị adị igwe agọ Mm. na onye nwa na-agọrọ ya ihe ọ bụ ịnọ ọ- n'ọnụ ọ bụ chukwu arụsị na ọ nyere ya aka mee ya Mm. ịpụtakwa ichewe ya ahụ mechiere ịma ya Mhm. sị ya na eziokwu eziokwu na echu ma gift a na-ewetara m ebe a na ndị mụ na ha na-agọ na-ewere ije ịbịakwaghachi gị jee bụ ka na adịkwa tati nọrịbe na ọ yere okwu abịa mere ya tiri sis ọ gaghị gị jewe ụfọdụ ejiri acha unu mere ya ihe emechara m kpọọ ya ma jiri ọ brọda chago bịa n'oge bụ ahụ ka m jụgide ọgwa m kpọọ na phone ọ bịago ọrịa ihe ọ na arụsị nchekwa a dị 10 years ọ ya eme nwa afọ 15 years Mm. due to na nsọ a na-asọra bụ nsọ ọra Mm. mana ọ dị ya abịa ndị nkara ọcha nkara nọ na ọ mee travel eje gbuoro ya ebutere m jeep woman wee sị ee jeep wee butere ọ- n'ọkara ọcha nkara awụ Hmm. o buru jeep na dị ma na aka nata jeep ahụ ka dị o nwere ndị m rụrụ ọrụ ji m 200 million ọ bịara ebe a ha gbuo ya ọkụkọ beti N'ud- ee, n'udo ka a ghara ịkwụ m ụgwọ ahụ oyi ma ife ahụ oriri na oriri abakalete Hmm. ọrụ nrụ ọrụ ha ma jiri aka ha kweta ma aka nchọọ ha ha na-ego nshi a na-eme ihe niile mgbe m chọkwara ha ya kwuo so isi arụsị bụ ọwa ego na a na-agụ na-agụ agụ ka ofu arụsị nyere nke dị ọra riwe nke gị ọ na-eme mmadụ a na-adịte ndị aka Mm. ị na-ekwe gbute echeta gbute echeta gbute echeta arụsị a na-ekiri i jekwere ihe ọ shị na gị na-eme ọfụma Onye nne ya hụta ị mara uche one day one day o mee gị ọ jụọ ya ọ dị ka ana ndị na-azọ ana mmadụ ị bịa n'oke ana gbaburu ana letakwa na mgbe ahụ ana ahụ ị na-azọ ọkwa papa gị maara maka ọkwa papa gị o nwere ike ọ bụ abụ na papa papa gị o nwere ike ọ bụ forefather o nwere arụsị ha ji mee arụsị adị ere ure ọ ya bụ na ana na-agba ọgụ onwe ị na-anụkwa arụshị ahụ atụrụ fọrọ ọgụ ahụ mm, ị bịa goburu ya ọ gbara court i meche uche gị, the next thing ya ntabụ a jụọ ya a shị na ọya akwa ya wụ ede egbukwara ike akwakwa ahụ na ọwa nwanne ya na-eme dibịa ebe ya na ọgwụ ọ na-agwọ gburu ya Mm. ị ya ama na ọ gị gburu onwe due to na ana ị na-azọ so ndị dibịa tagburu onwe ha n'afụfụ e bokwa na i gburu mmadụ e boo na ị na-akọ nshi e boo na ị na-eme and m bụrụ eme ọkwa ndị na-ebo Mm. ọkwa ndị na-eme that many dibia na-eme ka ọ bụrụ sọsọ ya dị na family mana mgbe anyị na-arụ mmadụ aka ofu aka one dị na-arụ ọkwa ịnọ Mhm. anything ị na-emekwa God na a ja-eme gịnị ewechietere ya onye ọ masị n'ụnọ ya daalụ sọ ọzọ. nwanne m daalụ nna enwere ike ịma kwute na arọbinagụ na ọgwụ na-ejekọ Mm. ndị ihe ị nwere ịkọwara anyị maka ọgwụ akwụkwọ na ọgwụ ee dịka m si gwa gụ ngwa mụwa bụ nna bụ ike ozu ma ọzọ karamatas ee ọzọ benechi ujameze Mm. aka ji ọfọ ee ya m gwara na ọgwụ ị gbatekwa agwụ ị ya-arụ arọbụnagụ na ha n'ịbọ na-ejekọrịta ọ na-adị ka di na nwunye Mm. Ee, di bụ arọbụnagụ agwụ nghọtagwo Mm. ime agwụ ọ nwere ndị na-emeekwa arọbụnagụ ọ bụrụ sọ agwụ ma mana mgbe gboo oke dibịa dị emechakwa arụsị a na-egwuchi arụsị aba ezi o nwere arụsị aba ezi buru ibu o nwere ike ọ ba-abụ na arụsị ụra ike onye eri ego ọha na ya na-eri ego mitin ewughịkwa ya emere arụsị aba ezi emeghịkwa arụsị aba ezi ha a na-awụ dada isi na-atụ onye arụsị ọ mmadụ na-egbu ọ bụrụ ego ọha iriri ma ndị so were ego ọha iriri sọ mbụ ndị arụsị sọ mbụ ndị chọọchị sọ mbụ ndị oriri ego ọha achị anaghị adị ọma ọ bụ a na-ewe arụsị aba ezi and ọ na-amakwa ihe dị na arụsị aba ezi onye ọma ewe arọbụnagụ imekwa arọbụnagụ ihe ha eme mana ụmụ dibịa kịta amaha ihe bụ arụsị aba ezi echekuwe ndị maara ihe arụsị aba ezi kịta udi na ezeagụ o nwere ike abụ agụta na 4 or 5 ndị ọzọ ịma na dibịa kịta bụ ka ya rụọ ụlọ elu rụọ na agba mee nka mee nka onwezi ihe ọ ma arụ nta onye onye na-abụzi mgbọrọgwụ ọkwa ịrụkwa ashi igo mgbọrọgwụ iruo n'oge ọnụ maketi ose ọcha ijegote mgbọrọgwụ onwezi ihe ọ ma arụ na ikwu ọkanwa ịghọ onye abụ ọka ọkanwa na-agwọ many things o nwere onye fibroid ọkanwa na-agwọ mgbala o nwere ụdị ajọ ọya ya-abịa ọkanwa na-agwọ mana ụfọdụ amaha hmm. so osisi ọbụla nwere ihe ọ na-agwọ so n'ọya daalụ sọ abịakwa n'ọgwụ enwere ịma na enwere asị na-enwe akwụkwọ na ọgwụ hmm. ndị ndị ndọrọ ọgwụ enwe shiri nke ya nwekwara ọgwụ ego n'ime ọgwụ na ndị mmadụ na-afind ọgwụ ego very problematic ndị ihe ị nwere ikwu maka ya eh, abịakwa n'ọgwụ ego hmm. onweghị dibịa na-amara ọgwụ ego dị many ọ nwere ndị ọgwụ ego ọba abụla na o gburu mmadụ like now ka m were arụsị anyị beleshi beleshi bụ the first ọgwụ ego e were the whole world gwa m jụkwa m ihe o ji bụrụ the ọgwụ ego e were for the whole world ndị ojibuola m bịakwa were ọjị mere sị agwụ biko na ihe bụ mkpa m na ego bụ mkpa m na a na-achụ m Mm. e mere ọjị i metakwa na ị na-egburu ha ọkụ o nwere ike ọ dị ọwa ọ na-ekwe eje ọwa n'igbo isi ọka benechi ya ya jere ee, ọka ihe ọ na-arụ ọ na-amị ọ maka ikuku Mm. ee, ị na-ekwuche ọ na-ejekọ owu ọwa i kwuru ọ bịa mere ihe ya nwa i kwuru o mechere ihe ya i kwuru Mm. ị bịa i- irofuo ọkụ ebe iji achịghị ji egbu ewu ọkụkọ kwa ghara arụsị i kwere ọkụ ichi ya ee iriwa riwa na owe ezikwere na owe achịghị je i je gbuoro ọkụkọ wee ṅụọ ya bịa i mechekwara ọjị taa nwa ọ ma-adị ọ ma-adị two weeks ị bịara be nye anya ahịa azụwa i je gbuoro ọkụkọ Mm. i kweta ewu ahịa azụwakwa i gbuoro ewu i kweta efi ahịa azụwakwa i kwere i gbuoro efi ọwa bụ ọgwụ ego ihe ị na-eme a na-aka Mm. ọwa bụ na ma ọ bụ ndị na-egbu mmadụ e ji agwọ ọgwụ ego amaghị m ọwa N- ọzọ m makwa bụ na o nwere otu a na-aba ka ị ya kpata ego nghọta adị six months six years ị ma six years bụ ibukwa ụra etete ị ba ya maka na a ma gwakwa ị ihe dịrị ya ma ọ kpatakwa six months na ị ya awụ i kweta na ị ya awụ nene ọkwa ka ị ya kpata ego ka ụwa na-ahụ ị ya kpata ịya na o were mgbe andụ pụrụ ị gwakwa m ihe ọ bụ ị gwakwa nọ nta ka ọ dị andị pụrụ ị gwakwa m nụ ka ọ dị ọ ya dị n'ụwa onye ma o were nke bara onye nwa bịa be nwee cha ndị otu ị bara kwado okwu ọnwụ gị okwu akpati ọ bụkwa three months six years ụka ụfụ ahịa uche ike- ị ka je ba ha ị ka je ba ha nke nke nke nke three ye- 30 years i je ba ha nke six six years achọ gana na ọwa ihe na-eme ncha o Uh, a month a week onye udi onye nsude Mm. a week to complete his six years ọ was dead nwụọ ọ kpatara ego Mm. ọ rụrụ ụlọ elu ọ rụrụ ụlọ ala ọ gbara moto mana ọ bụghị ya Mm. ụzọ ego eji akwụgwọ ọgwụ ego dị nda mana aka m adụghọ achị na ebekere m ndụ ka ebekere bụ ọnwụ mma instead ị ya-agwọkwa ọgwụ ego ma chọwa arụsị kara aka were jee ihe ihe Mm. oke ite na-enye ego mana o nwee ka ị ga-esi gwọọ oke ite ọ nara gị mmadụ akwụna abụ akwụna adụ akwụna enweghị njọ ahịa ite akwụna Mm. ọ na-enye ego mana o nwere ka ị ya-esi mee ọ nara ya ego mana akwụna ama njọ ụbọchị adịrọ mma ha ji sperm ụmụaka arụ ọrụ mana sperm ahụ bụ ogolo shortage mmadụ ma ụfọdụ amarọ gị bịa gwa ya akwụna agba akwụna ama njọ ụbọchị Mm. ụbọchị agba aka Mm. i weta sperm chọwa ya ihe ara ta ka i wetasịa sperm ị na-achọwa ya na-azụta ọ shortage of life mana ndị na-agwọ ya ama ihe ọ bụ Mm. so ọgwụ ego adịrọ mma ọ ka mma instead ị ya-agwọkwa chọwa arụshị kara aka were ọkụkọ ya were ọjị ya kwee nkwa na arụshị ya enye ya ego ị chọkwara ma ị dịkwa ndụ rie makwa ị dịkwa ndụ rie ghọtagwo Mm. Mhm, so nọ ya oke ite ka ị makwanụ awere na oke awere ha bụ ọgwụ ego onye gwọrọ oke ite ma ọ gwọọ oke awere onye asị na gwọrọ ọ oke gwọrọ ite ọgwụ ego. na oke ite ahụ bụkwa awere Mm. oke ite dị iche awere dịrị iche ọ na-enye ego mana ọ bụghị ọbụla ọgwụ ego Mm. ọ na-enye ego ị fụọna kịta ụmụaka yahoo ụmụ nwaanyị bụ ihe ha jizi agwọ ọgwụ ego ha ya nwaanyị ahụ nwaanyị efere hello hi enter moto ọ bara moto apara nwere ike ọcha gị ọ tụghara wee mmiri agụwa ịma onye mama na oriju ya papa na oriju ya ọ na-agụ mgbe ọ ga-edekwa ewe mmiri ọgụ ndị ike gwụ evuru eje hotel a nachara ihe dị n'arụ ya mgbe a nachakwa ihe dị n'arụ ọ mkpọ ọhịa ha dị ndị na-ebe ọhịa wa afọ kpa kpa kpa ọ na Mm. ọ ndị ọgwụ ego bụ ndị a ọ ndị ro nteji ọfụ ọgwụ ego ndị Chukwu ya-ekpe ikpe Mm. ndị ajaana ya-ekpe ikpe Mm. ịghọ ịbịakwa be m kịta ọ dị nka nka abụ achị ọ bụghị m chata gbute chata egbute o were ewe lọk ndị niile m rụọrọ ọrụ sonso nrụgharị dibịa kwere m nkwa Mm. ha karịrị ọ bụrụ na ha mechara eme be m a na ya be m a bụrụ estate mana ọ bụrụ dibịa ọzọ i mee ekwegharịa o were ọgwụ gbuo m mana adị m eme adị m eme Mm. ihe m na-eme bụ Chukwu dowe ya ndụ one day one day o weta ọ ya-akwụ m ụgwọ ihe m mere Mm. maka o kwute azị m ka i si egbu mmadụ rotakwa o kwute azị gị Mm. ị na-egbu mmadụ na ihe ọ kwụghọrọ ụgwọ ihe i ji na ọ kwụghọrọ ụgwọ rotakwa o kwute azị gị maka ị nwere ike imeche n'ụwa 100 oyikwa na ikpeazụ ndị ahụ i gburu atịtụwa ụmụ gị that is why mmadụ egbu mmadụ Mm. chukwu ya ekpe na-agbara m ọgụ, chukwu na aja na-agbara m ọgụ ọdịnala bụ nji eje eziokwu na ndụ ka nji eje n'ọhịa agha ahụ na-ere ọchị na mara ọchị ana m arị ka esi ịrụ ọchị na mara ọchị i nwere ike ịbịaba nna rụọ ọrụ na-eche ya na-eche ya ya ngwa nye onye so ọ bụrụ na ịrụkwa ọrụ onwe ya wa m asị gị nawa ya megodo m ihe break onye so ya ahụ Mm. mgbe m break kwa onye so chụ ịbịakwa rụọ ọrụ nga ọrụ ahụ before onye ahụ ya abịa ọrụ ya erechekwa onye na-abịa be m na-eme gị na-enwe endurance ị na-akpọ m na phone m mere mere iwe ewena gị na- na m azabeghị mgbe m ga free ka ị chapụtakwara m azaghị so nọ ya ndị arụsị Mm. ị nwere arụsị ike dị na mba ọmaba dị na be gị ka gwa ka anyị ihe ọ na-arụ echi aha ike dị na mba ọmaba ihe ndị ọhụrụ ochie bụ ndị amụsụ ndị ọjọọ na ị na-egbu mmadụ ọ na e gburu mmadụ ee ọ bụrụ na o nwere onye e gburu a suspect ya na ọ mmadụ gburu ya ee ịbịa n'ike dị na mba ọmaba o nwere ihe anyị eme jiri ọbọgwụ mee na ọbọ otu nke ahụ ọnụ mee egbe na oji mee i were eje yie n'ili onye ozu ahụ e gburu Ị- ị na-ahụ onye ahụ e gburu afụta chụwa onye gburu ya ọ chụwa akwa o tinyere onye ọma accident onye ọma wụ and before ọ nwụọ ọ sị na ọkwa ya gburu onye a onye ike na- ike dị na mba ọmaba a na-eme ihe ọ na-achụ bụ ọjọ ọgwụ i jiri ajọ ọgwụ bịa ebe a o mebigwo and ya na ọgwụ a na-anọta ị bịakwa ebe a ọgwụ na ọ na-achụ arụsị i webata ebe a arụsị na ọ chụọ i webata ebe a ọgwụ na o mebie ya onye ọjọọ ya amụsụ bịakwa ebe a o nwere woman bịara ebe a four days ago ọ bata mbata ma ọ gaghị azụ ọ bata ngwa ọ jee were oche tukwua na n'akụkụ wa ọ bụrụ ajụjụ na-achụ ọ bụrụ na ọ bata n'ike ọ pịatuo onye ọ na-eme ndị amụsụ a nọgide agba ndị mara ebe agba ndị ahụ ebe a- m bịa awụọ m bịakwa ma awụọ m m wee jekwa esi agụ ka ọba m na jee ya bụ ndị iji before ọ ga-abata be m a sị na m egbu mmadụ Mm. okilie na okwukọ egwu okwu ọ ghara ndị bụ oji gbago na primary school chere nwụcha ụmụ ọvụ wee ụmụ ọvụ eji ndị onye m gwa mama ha wee cha ji ajụ ọnụ mama na ajụjụ na ha onye a na okwu ọnụ na ume a adịghị mma na ọ ma abata be m na ọ bụrụ na ume dị mma ọ bata ọ mụ na-achụ na ahụ onye a na ihe na-eje nwa nwoke sị na ọ- ọ- nwa nwaanyị wee sị na ọ je ndịkwa ọdụ ka ọ dara ka ọ dara ọtọ o mewe aka na nche a n'ọdụ uto na ya ji ekene nọ n'obenechi na ọ nọ- ọ bụrụ na ọ nọ obenechi hafụ ike dị na mba otituo nwa nwaanyị sị ma o riri amụsụ ncha ị na-ajụ ma o riri amụsụ ebe niile bụ agwara ndị ya gwara ya bụ ije nche otito na aka achị na abịa kọnfam gọ n'ọfụ mụ ka ya kọnfam ncha ọkachi mama riri amụsụ ka uje gbuo mama unu mama unu eriokwa amụsụ were ire gụọ were ire unu gụọ ụzọ ọnụ Mm. Mm, na amụsụ amala nwa mụrụ nwa ada amacha mmiri ama onye chịkwa agha dị ya mara egwu mmiri jikwa ije na anambra anambra eri ya ada amacha mmiri ama arụsị amara nwa O- oke oke ogboma nwa ya na mgbu mgbu ụmụ 12 gbukpọchakwa ụmụ ahụ niile So, n'ọya ọ bụ ike dị na mba ọmaba anyị na-eme ọ na-azọ mmadụ ọ na-enye ego ma ndị ọ na-arụkarị bụ ndị yahoo ọ na-arụ ihe ọ na-ebe anyị ji mee ndị ọchịchị ha ji win o anyị chiri anyị kpedoro onye otu taa onye a win o kpedo ya na ndị niile na-ekwu ya ara atọ ọnụ o. Ya ọ- ọ bụ ihe ọ na-arụ daalụ sọ na nwanne m daalụ ọzọ Mm.